igbo na-asị akwasị ikiri ụmụ ndị mma aṅacha ntị agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ udo dịrị unu igbo niile ana m asị unu eke kere ụwa gọziwe unu ya ụbọchị mara unu mma n'eke mara unu n'orie mara unu n'afọ makwara unu na nkwọ eke a ga-ekegbu unu orie a ga-erigbu unu afọ a ga-afọgbu unu nkwọ a ga-akwọgbu unu ọ dịgo ka o si adị ana m asị unu ụtụtụ ọma nụ ụbọchị ọma nụ kee ka unu dị kedu ka eke si anyanwụ ana m asị unu mana ọ n'ihe mmemme igbo ekunie ka a na-eweta ọtụtụ ihe dị iche iche amakwa m na unu echefube onye isi ndu na onye nnọkọ unu kwụ odoziakụ chinyere aneke ogbonna ka a na-etu ambassador anyị na-ewepụtara unu ọtụtụ ihe dị iche iche erimeri igbo ka e si eke ekike omenala na ọtụtụ ihe dị iche iche a na-eme n'ala igbo mana ebe ahụ ka ọ na gịnị ọ na-akpọtụ ana m asị n'ụbọchị nke taata kedu ihe anyị ga-elebara anya bụ ihe a na-akpọ moringa moringa bụ osisi nọrọ onwe ya a na-akpọ osisi ndụ tree of life o nwere osisi o nwekwere ahịhịa nwekwee mkpụrụ nke mkpụrụ ya nke m ji ebe a n'ụbọchị nke taata m na-emechasị a na-atakwa mkpụrụ ya ata ihe a bụ ihe na-enye ndụ ị bịa n'akwụkwọ moringa esi esi ọ na-enye ọbara a na-eji ya esi ofe a na-akpara ahịhịa ya were gịnị esi ofe wee gwọọ ji porridge a na-eji esi ihe dị iche iche a na-aṅakwa ya n'anwụ ọ kpọọ ị gbakpọọ ya kwọọ ya dọwa ị na-ekuru ya na-etinye a na-etinyekwa ya na mmiri ọkụ ṅụọ n'ụtụtụ ọ tachasị ụmụ nje na ụmụ ihe dị iche iche nọ mmadụ n'ahụ na-adịrọ mma ọ na-enyekwa ọbara na-eme ka ndị obi na-eme mmapụ mmapụ ka ọ dajụọ mkpụrụ ya ofu ihe ahụ a na-akwọkwa ya akwọ na-atakwa ya na ndụ ndị bp ha na-adị up ndị obi na-eme mmapụ ọbara mgbali elu ha na-aṅụ ya gịnị ya akụtuo ya ọ na-asachachikwa sugar n'ime ahụ mmadụ ọ na-eme ka ndị ụkwụ ha ụkwụ na-egbu mgbu ọ pụkwa mana e nwe ọtụtụ ụzọ e sikwa eme ya ndị na-achọ ka ụkwụ ebe na-egbu ha bụ ma ụkwụ ụkwụ mgbu na ụkwụ ma ihe ndị ọzọ ahụ ha na-ewere ya titụ na mmanya ọkụ dowe ya ihe dịka i tinye ya taa ka ọ dị echi ha were nwe obere ihe tara ya atọ na-aṅụ ya n'ụtụtụ na n'abalị ọ na-eme ka a nyụchaa ọtụtụ ihe ndị a na-enye nsogbu n'ime gị n'ime ahụ ma ọtụtụ abụba na-adịghị mma n'ahụ ọ na-asachachi ya ọ na-emekwa ka mbọ aka mmadụ na-eripụta ọfụma ka ụfọdụ na-asị na gịnị mere mbọ aka ha anaghị eripụta ọ na-emekwa ka ntutu na-erupụta ọfụma ndị isi ha na-akwọcha akwọcha ya na-erupụta ọ na-emekwa ka ajị dị mmadụ n'ahụ gịnị na-apụta ọ na-eme ka ahụ dị mụrụmụrụ maa mma na-ewepụta gịnị colour ụfọdụ ga-asị odozi aka asụọ ya na ọ na-eme gịnị ọ na-ewepụta colour ọ na-emekwa ka anyị ghara na-aka nka ọsọ ihe a bụ ezigbo osisi bara ezigbo uru biko ọ bụrụ na onye na-amaghị ya before ya chọọ ebe onye na-amaghị ya mbụ ya chọọ ebe ọ nọ wee gịnị wee were ya mere ihe ị na-eti ya n'ihe ọ bụla ị na-eri na-eme na ị na-ata ya Um- ume na-eme gị kpukpukpukpu otu a dịka ebe a na-akụ ọkpọ n'ọnụ ụzọ gị were mkpụrụ ole na ole taa ṅụọ mmiri ị ga-ahụ ka ị ga-esi eme ọ ga-emekwa ka mmadụ rahụ ụra jụụ ama ndị ga-emenụ ha gbarịcha ihe niile na ụra ga-atụ ha mana ị taa ya ọ ga-eme ka ị rahụ ụra nwee ezi ezumike ụbụrụ mmadụ alụtụ ọ na-eme ka anyị na-echeta ihe ọ bụrụ onye a ga-ezi gị ozi ziere m onye na-apụta gị na-asị keezi ihe e ziri ụfọdụ na-aga n'ime ahịa chefuo ihe ha bịara azụ mana ọ bụrụ na ị na-atatụ ihe ndị a na-aṅụrụta ya ga-eme ka ụbụrụ gị dị ka nke nwata a mụrụ ọhụrụ ihe ọbụla a gwa gị ị ga na-echeta ya biko ana m asị ị chọọ ịmakwu maka ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ anyị na-ewepụta ụnụ ma na gịnị a na-anọ n'ọnụ a ji bute nshịkọ wee n'afọ ya anyị sị ka anyị kwuwecha ihe niile gbasara ya n'otu ụbọchị chi ga-eji chi ga-efo mana ọ n'ebe a e kwubiri taa anyị sịzie kpọọ anyị n'ekwentị o nwe ndị na ịchọzi ịmatakwu ọfụma gị emee gịnị gị jụrụ anyị ụmụ akara e ji mata anyị chọọ anyị n'akara YouTube anyị na ị chọọ anyị ị kpọọ anyị n'ekwentị 08060 535666 ma ọ ị kpọọ ya na nke ọzọ 08033881433 ana m asị ya gaziere unu ma ndị na-azụ ahịa ndị nọ na mba ofesi ndị na-eme nke ọbụla ha na-eme ka aka aja aja unu butere unu gịnị ọnụ mmanụ mmanụ Osebụrụwa dị n'elu ga-agọzi unu ndị na-achọ mkpụrụ nke afọ unu ga-amụta ka nwaanyị so n'ibe ya gịnị kwuchara ọnụ ana m asị ya dịrị unu mma n'ụtụtụ dịrị unu n'ehihie dịrị unu na mgbede dịrịkwa unu n'abalị ya gaziere unu ihe ọma anyị chọrọ bịa anyị ga-enweta ya nke ọ na-ada n'elu ọ ga-adagide anyị ihe ọma ihe ọma gịnị ihe a ga-enweta ana m asị udo dịrị unu na-ata gịnị moringa